All hail Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. ụmụnne m mgbe ọbụla ifuru okpu a n'isi m ịma na enwere emergency ịma na onwere ka o si wee dị ụdị n'ụdị ọbụla na-ege ntị wụcha ntị gị ọfụma ekwekwana ka mmadụ ghọrịa gị agharị o mebere one hour mmelu video mgbe emebe another one that will show you that na agha dị serious one ya meeting na-agba underground ọ dị too much mepee anya gị mepee ntị gị mgbe Uche Mefor unu elotala mgbe Uche Mefor bidoro wee misbehave be ọ ha nwere conference meeting na Facebook ha claimuo na ha na o nwere onye ọzọ chọpụtara na that meeting na-aga on while na ha ma na the meeting na one of them na broadcast the meeting outside their meeting ha na-enwe and the people na fear and ha claim na ha amarọ while na ha ma ebe a ka Uche Mefor bidoro the same system ka ụmụ nwaanyị Amerịka ji bịa the same system ha melụ nwere meeting with Chike Edoziem onye Nnamdi Kanu handle over this struggle n'aka secret meeting ọ bụrọ open meeting secret meeting only for them now after that meeting Simon Ekpa anọrọ na that meeting how come o ji bụrụ Simon Ekpa bụ the first person postụrụ that meeting Chike Edoziem epostụrọ ya Radio Biafra epostụrọ ya Simon Ekpa anọrọ na the meeting ya nwa bụ onye bu ụzọ postụọ ya ụmụ nwaanyị nọ na Amerịka post those women nọ ebute confusion chọlụ ilelu IPOB nalụ ego bụ ihe bụ welu that welu that clip a post sendere ya ya nwa postzie ya o nwe ihe o gosiri gị nke a bụrụ number 1 number 2 Ifeanyi Uba ọ si na e nwere onye dị stronger than Nnamdi Kanu bụ Simon Ekpa ịma ihe m na-agwa unu hmm? gaa cheki ebe Ifeanyi Uba na-emelụ Simon Ekpa campaign ọ campaign ka m ga-akpọ ya ka ọ na-epraise ya much na a nwere ọdụ na onwere onye ọzọ dị dangerous more than Nnamdi Kanu even dị more dangerous than Nnamdi Kanu na ọ Simon Ekpa Nigerian government eh, ihe politicians ha hijack go Simon Ekpa through all those women in America mana a very shameful thing ka ọ ga-abụ ebe that guy nọ unu ama ihe m ji ihe a n'aka ihe a bụ ihe ndị Igbo ji agọ ọfọ ọkwa ị fụlụ ihe a m ji n'aka a na-akpọ ya ose ọjị ose ọjị adadịrị eje ije ifele onye ọbụla nọ na IPOB wee sị n'ọ ka ị betray this struggle ọ ya-adịrọlụ gị mma na eke ọ ya-adịrọlụ gị mma na afọ nkwọ na oye ọ ya-adịrọ gị mma ihe mgbu ga-abụ nke gị ị maalụ ndị ụmụazị one nwụrụ na this struggle a gbagbulu na ha na-achọ Biafra a gbagbulu na ha na-eso Nnamdi Kanu ka e wee nweta Biafra ha nwụọ ị wee feel na ị ga-eji wee bịa gwuo egwu ebe a unu na-eje Simon Ekpa achọrọ m ikwu okwu all this while kịta ka m fụgo nya ihe m ji wee wụpụta kịta bụ na m afụgo footstep unu gị na ndị ụmụ nwaanyị America ọ bụrọ sọ ha ụmụ nwoke nọ underground pụta ebe ahụ ị na-eje Simon Ekpa unu emego meeting na megide meeting mechaa meeting na wee feel na e nwezi sit at home on on Friday ka unu try ya people ka a ma ma ya comply then ha comply zia ka ọ bụrụzie na unu nwa bụ de na o nwerozi ihe e ji ndị DOS eme okay ihe anụnwa mere gị bụ Simon Ekpa unu eji iji wee na ebe akwa mgbe ọbụla na ndị DOS na-emegide gị ka people wee hate DOS kee ihe ndị DOS melụ gị Simon Ekpa ihe a gwalụ gị bụ gị bịa sign akwụkwọ etu ndị ọzọ si asign akwụkwọ before ị broadcast ba ị sị na ị gara sign which ị melụ the broadcast open that you will never sign anything onye gwara gị ihe niile na IPOB signrụ ya why ị gara eji wee sign ya you have your own agenda ị nwere agenda nke gị bụ ihe m ji wee pụta kwuba okwu a anọdụ m nwayọọ since na-enyocha ka m nyocha chọọ ọfụma ọfụma a na-apọmpụ ego politicians na-apọmpụ ego ebe Simon Ekpa nọ ka ọ hijack ya dị ya na ndị ndị America hijack ụmụ nwaanyị America anụnwa na cause problem ka ha ha hijack ya this struggle mana mụ nwa agara anọ o wee mee ọkwa ị fụlụ ihe a m ji n'aka onye ọbụla ekwukwa m again onye ọbụla sị n'ọ ka o megide ndị IPOB ka o jee nala ego n'azụ wee kọba ihe na-ekwesirọ ekwesi wọlịba ndị be anyị ya adịnarị ya mma ebe ọbụla ọ nọ ee ọkwa ị fụrụ ihe a bụ ose ọsọ ọjị a na-adịnarị ya mma ọ dị rest of ndụ ya ma chineke nna nụ n'elu hmm. unu dị very wicked o nwe mbọsị m jụrụ ajụjụ na video ndị Igbo kedu onye ya-azọ unu onye ya-azọ unu kedu onye ya-azọ ndị Igbo ọ gịnị na-eme unu kedu onye ya-azọ unu ọ ihe ifele ka ọ wụ Simon ebe anyị na-aga erepeatịe m again si ebe anyị na-aga pụta ụzọ adọrọ de nwere ihe mekọtara n'ụwa ụzọ anọrọ ebe anwa ị failụọ na-ebo n'ịbụ n'ịbụ disciple of Nnamdi Kanu mgbe Pita wenyere mma ka ọ mabipụ mmadụ ntị Jizọs sịrị ya wetuo mma ya o weturu mma ya tinye mma ya n'ọbọ tinye mma ya n'ọbọ gịnị mere ị respectịrọ akwụkwọ Nnamdi Kanu rules and regulation ọ debere before i broadcast ya ị jụ because na ị nwere your own agenda ị bụ tata nwanne gbafuo Simon gbafuo gbata aka nwere ha iji ga-eme gbata aka afụgo m ebe ị na-eje agba m nkịtị since ndị mmadụ a na-atackle gị na-atackle gị na-atackle gị na-ana na afụgo m the reason why ha ji atackle gị gbafuo my friend gbata aka etu a yara ihe a na-eme pụta na na Facebook bido bebe akwa na a na-emegide gị ndị DOS na-emegide gị with your this your sentimental blackmail ka ị na blackmail ndị DOS because na ị nwere followers people believe ihe ị na-ekwu ọ bụrụ people na ọ bụrụ ndị dị ka m ndị DOS mee nke na-abụrọ ya nwanne ana m agwa ha straight m mee mistake I will correct myself that is me mụ agaghị anọ na this struggle awọlịa ndị be anyị unless ị chọ ka awọlịa gị Simon Ekpa ị na-eme ka onye na-awork with Nigerian government na-awork with Igbo politicians yes afụgo m your footstep afụgo m ya unu etinyego unu tinyezelu unu gị na ụmụ nwaanyị America tinyezelu sit at home on Friday who goes there onye ka ị wụ anwana anwa nwoke m gbafuo